My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Sokamanga CCP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msongamange CCP and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you're welcome. Thank you. ife sindife okonzeka kuona masomphenya athu akuchitika tidazolowera kuona masomphenya koma osaona kanthu we always fight ghosts kulimbana ndi kumamenya nkhondo ndi vidude nkhondo imene sidziwika chifukwa chidude sichituluka magazi ayi chidude sichituluka magazi so yesu anayamba kumenya zoti zioneke kusintha kuyi- kumpinda waya nkudziwika shape alright if we are not ready for that we are not ready for that ndiye amene tiwerenga lero tu verse 18 mzimu wa ambuye ali pa ine chifukwa chake iye anandidzoza ine ndiuze anthu osauka uthenga wabwino. Anandituma ine kulalikira am'nsinga mamasulidwe, ndi akhungu kuti apenyenso, kutulutsa ndi ufulu ophwanyika, kulalikira chaka chosankhika cha Ambuye. Ndipo m'mene iye anapinda bukulo, nalipereka kwa mnyamata. anakhala pansi, ndipo maso awo a anthu onse m'sunagogemo anamyang'anitsa Iye, ndipo anayamba kunena kwa iwo kuti, Lero lembo ili lakwaniritsidwa m'makutu anu. Ndipo onse anamchitira Iye umboni, nazizwa ndi mawu achisomo akutuluka mkamwa mwake. nanena, Kodi uyu si mwana wa Yosefe? Ndiye tikadapitiriza vesi 23 akuti chani? Ndipo anati kwa iwo, kwenikweni mudzati kwa ine mka- nkhani iyi, sing'anga iwe, tadzichiritsa wekha zonse zija tazimva zinachitidwa ku Kaperenaumu zichitenso zomwezo kwanu kuno Ndipo iye anati, Ndetu ndinena kwa inu, kuti palibe mneneri alandirika ku dziko la kwawo, koma zoonadi ndinena kwa inu, kuti munali akazi amasiye ambiri mu Israyeli masiku ake a Eliya, pamene kuna kuna kunatsekedwa kumwamba zaka zitatu ndi miyezi isanu ndi umodzi. pamene panakhala njala yaikulu pa dziko lonse, ndipo Eliya sanatumidwa kwa mmodzi wa iwo, koma kwa Sarepta wa ku Sidoniya, ku Sarepta wa ku Sidoniya, kwa mkazi wamasiye, chifukwa awa siokonzeka kuona zikuchitika zimene adalota ayi. Ndipo munali akhate ambiri mu Israyeli masiku a Elisa mneneri, onsewo osachira, chifukwa si okonzeka kuchiritsidwa, safuna kuona zimene amalota zikutheka ayi, ndipo panalibe mmodzi wa iwo anakonzedwa koma Namani yekha wa ku Suriya, ochokera kwina, kungobwera n'kudzachiritsidwa kukhate n'kumapita. Ndi mmene Yesu ali kuyankhulira. tikanawerenga vesi 28 akuti ndipo samsunagogemo anadzala ndi mkwiyo pakumva izi nanyamuka namtulutsa iye kunja kwa mudziwo nanka naye pamutu pa phiri pamene panamangidwa mudzi wawo kuti akamponye iye pasi oh simungaponye munthu pasi amene ali ndi masomphenya ndi maloto ayi. Mulungu amamuteteza. Vesi 30 akuti, Koma iye anangobzola pakati pawo nachokako. Ameni. Mpakana lero tikadali ndi anthu amene siwokonzeka kuona zimene adalota zikutheka. Ndi muja amati nchachilendo, nchachilendo. Si, sititero ife ayi, sititero. Sizi- sizichitufika kufika pamenepa Ma- mapemphero mpakana a- afike pamenepa mapemphero timalowa nkutuluka omati mpingo onse tiyimirire ndipo akatero kenako amadzayimbitsa nyimbo kenaka kumapeto amadzanena kuti ndipo mpingo onse tiimbe nyimbo yotsiriza sikuti zimachitufika pamenepa zinthuzo ayi yesu ali kuwapeza wanthu mkachisi kwawo kwenikweni ku nazareti ndipo iye ndi mtima wabwino nati zisamachitikire alendo zimene ndaziona mulungu akuzichita zikachitikenso kwathu ena inu muli ndi ana amene pokhala m'mudzi mwanu ndi kuwatulutsa mwachisomo nayimba sukulu zinthu ziwayendera bwino kubweranso m'mudzi mwanu adasanduka adani amudzi Oh, ngonyada amenewa. Amafuna kukhala ngati ndani? Ife tinawafunsa kuti adakwerako ndege, Kodi amene ma satifiketiwo, maliro awo tidzaika ndife? Olemerawo tidzakumba ndife kumanda? Ma satifiketi amenewo ti- adzatsa. Zonena zambirimbiri, chifukwa ngakhale anthu akumudzi kwanu siwokonzeka kuona zimene ankalota zitachitika. ankalota mwana wa nabengo zinthu zitamuyendera adzakhale wothandiza m'mudzi adzawamangire mabiriji adzakhale mupiyi wa kwawo zimenezo ankaziona alumadyera kumthiko alumamanga pa mimba wopanda malaya mchombo pa mtunda mwanayi kabudula wong'ambika lero pamene zidangoti zayenda amakhala ku jeremani

amene mmadzitama kuti mdaphunziranu alipo anzanu odayimba sukulu odalowa yapa pansi apa odalowa yapa kuti aya achimwene pansi sipadzalowa ophunzira okha iwenso mbuliwe umakana sukuluwe nawenso udzalowa poti pomwepo tikukhala ndi anthu amene siwokonzeka kuona maloto awo akukwaniritsidwa ndi muja mzanu mukampempherera pomwepa mulungu nkumkweza nachitika zinthu mdziko muno mumamva kuti ngwa satanic amene aja tiwakayikira abwera bwanji ku tchalitchi ndi galimoto amayikiso zawiri tiudabwa zimene zija zikuchitika bwanji tiudabwa nawo adalowa satanic aliyense amene shopu yake yadzadza nde kuti adaba Amene aja ali ndi njoka sikuti zingangochitika kudzadza shopu popanda njoka amene aja ngokhwima anzawo geni utivuta zachitika bwa munthu woti mnampempherera ndinu nomwe chifukwa tikukhala masiku amene anthu ake siwokonzeka kuona zimene adalota zikuchitika ameni ndi muja m'bale wanu wanu wanu mudziwa zimene adachita miriamu ndi m'bale wake wake wake m'bale wake mwana wa amayi wake ankamsunga ndi miriamu yemweyo kukamsiya mnyanja ku nile river kumayandama mozesi miriamu akulondera chisomo chidayenda kwa mose mpaka na ku state house kukaimba skulu ku bishop makezi mwana kutenga maphunziro wonse masters bible limati ndipo mose adadziwa maphunziro wonse a igupto imene timatchula kuti masters degree chidachitika nchani ndi muja kutsogolo miriamu akuita naloni kodi mose afuna kukhala ngati ndani afuna azidzitama kodi mulunguyo adadalitsa yekhayo kodi mulunguyo amankhula ndi yekhayo Iwo afuna kukhala ngati ndani? Ife autiyesa ngati ndani? Ndi muja Mulungu adabwera nkuti, Miriamu, si m'bale wanu kodi uyu? Kumadana ndi mng'ono wanu, kumadana ndi mkulu wanu. Chifukwa choti Mulungu adamuyendera, si m'bale wanu kodi uyu? Ndukumbukira ine za munthu wina amene kukamabwera m'bale wake kumudzi, amawauza amayi wake kuti, Mzungu wanu uja, alubwera, asandipeze ndiuthawira kudimba, sindifuna kumuona, kunena m'bale wake wopondana naye, chifukwa tili pakati pa wanthu amene safuna ataona maloto awo aukwaniritsidwa. M'bale wake kufika chimwene ali kuti anali anali pomwe pakulu wanu ndipo mawu amene ayankhula ngakuti mzungu wanu uja alubwera sindifuna mthira mmaso mukhale ndi mwana wanu olemerayo m'bale wanu ndipo miriamu adachita zomwezi yesu akuti ndipite kwathu ku nazareti kuti zimene wanthu adakaziona ku kaperenawo zimene ndidayankhula ndi wanthu kumuuza mayi ali kupita ndi mwana wake mmodzi yekha kumanda Yesu nkuti imitsani chitatha nati, Mnyamata, dzuka! Mnyamata kudzuka. Zija zidachitika pa nyanja, ndipo mphepo idafuna kuwapha ndi kuwamiza ophunzirawo. Yesu nakweza maso nati, Mphepo, khala bata! Mphepo kukhala bata. Yesu akuti, Ayi, ndipite kwathu ku Nazareti. ndipo pofika iye pa chapa vesi chimene chidachitika yesu atabwera ku nazareti nukalowa nawo mkachisi ya makolo ake wina adaona ndithu kuti uyu maonekedwe akewa ndi rabai mu nthawi ya anthu yawa kuti akupatse mwayi wobwera kutsogolo kudzawerenga chilamulo cha yesaya unkayenera ukhale munthu amene udadutsa mu ma rites of passage magawo onse ya yuda Yesu anadutsa. Yesu anapita kokadulidwa kuti akhale mmodzi wa iwo. Ndipo Yesu sankajomba ku chipembedzo cha makolo ake. Ankakhala pansi ngati aliyense. Nsapato panja, kukhala tsonga pansi, chimkanjo kuno, ngati iwowo. Ndipo wina adati, Kodi si Rabi uyu? Pakuti tamuona kavalidwe kakeka. Ndi mmodzi mwa aphunzitsi a Mawu a Mulungu. Ndiye adati, Mphunzitsi, Bwerani muwerenge chilamulo cha Yesaya. Zawo zomwe. Osati kuti zabwera ndi Yesu ayi. Ndiye Yesu adayimirira uko nkubwera kutsogolo natenga bukulo scroll. Buku silidali lolembedwa ngati mmene lidalembedwera mmene adapangira kuika machaputala chani duladula aa the original hebrew text ndi scroll its a continuous script imangokhala chiscroll umangomasanthula nkukapeza pamene ulufunapo mati nkuuzeni yesutu sikuti adachita adachita unena yekha ndiwerenga pakuti ayi udali utasanthula kale ndi mipingo imene idali yachilongosoko ya ma protocol kuyikiratu kuti yesaya 61 ndiye walero ndi adangomuuza mphunzitsi pitani mukawerenge mawu ndipo yesu pofika kuguwako monga mwa chikhalidwe cha heberi anachitenga chi scroll chilamulo cha yesaya chilamulo cha mchipangano chakale ndipo adachifutukula napeza yesaya 61 ofutukulidwa kale pamenepo yesu akuti mzimu wa ambuye ali pa ine mzimu wa ambuye ali pa ine chifukwa chake iye anandidzoza ine ndiuze anthu osauka uthenga wabwino musaganize kuti yesu alubwera ndi mawu yawa kuti anthu asawadziwa aa ili lakhala lili loto lawo outstanding dream kuchokera kalekale nthawi yonse aheberi they were waiting, they were waiting for a messiah ankadikira mesiya ndipo yesaya 61 ngwakale siwalero ayi ndipo amene akulemba luka chapter 4 yo wakangotenga yesaya 61 iyo nkumatula nkudzaika apapo sikuti nthawi imene yesu ankaphunzitsa kudali luka 4 yo uh-uh, kudali yesaya 61 inalinso nthawi imene ayuda adali asadavomereze mabuku ena ankangovomerezako the pentateuch and the prophets Kenaka anavomereza the writings, akati Pentateuch, mabuku 5 oyambirira m'Chipangano Chakale, the prophets, mabuku ngati Yeremiya, Yesaya, mabuku ya aneneri, amachita kuwavomereza pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono. Ndipo nthawi iyi nkuti Ayuda atavomereza the prophets, mabuku olembedwa ndi, ndi maprofeti, ndipo pamene Yesu akungomatula pa Yesaya 61 ndiwo mawu amene mwapeza pa vesi 18 la chaputa 4-cho cha Luka, Mzimu wa Ambuye ali pa ine, anandidzoza ine ndilalikire anthu osauka uthenga wabwino. Hmm. Nanena mawu onse waja. Nthawi imene zimenezi ankayankhula Yesu, anthu onse okhala mkachisimo, wonse okhala mkachisimo, kumagumulira mitu, kumavomereza. So mudziwe kuti muli pa Facebook, amene mukugonanu akukuonani live. Ndi pamene Yesu akuti, pa vesi 20, Wonse atatha kugumulira mutu, anachisunga chibuku chija naati, Mawu awa akwaniritsidwa lero. Amen. Pamene zinayambikira kusokonezeka mpoti pamenepo, poti Mawu awa atani? Akwaniritsidwa lero. 2024. ndicho chaka chimene tiyankhulire kuti maloto athu zinthu zimene takhala tikuzilakalaka maloto amene tidalota masomphenya amene tidakhala nawo ngati nkutheka chifundo cha mulungu chikule kuti maso athu aone zimenezo amen zichitike basi zichitike basi zitheke basi zimene mudakhala mukulota zimene mudakhala mukulakalaka zitakuchitikirani Ena a ife maloto athu ndi a thanzi labwino. Ena a ife maloto athu ndi banja lolongosoka. Ena a ife maloto athu ndi kusintha kwa chuma chathu. Ena a ife maloto athu ndi kukonzedwa kwa moyo wauzimu wa pakati pathu ndi wana wathu. Ena a ife maloto athu ndicho chigonjetso cha maphunziro pa wana wathu ndi adzukulu athu. munaona muja tinawerengeramu yesu atanena mawu amenewo ndi pamene adayamba kumpeputsa sizingachokere kwa munthu wa ku nazareti izi amayi wako timawadziwa bambo wako timawadziwa ndi ndani uyu oti akhoza kutiuza izi mpaka na wina adachituyimirira kuti ndi mesiya yekha angakwaniritse zimenezi ndani uyu atiuza izi ndi muja yesu pomaliza amati "Ah, angakhale nthawi ya eliya nthawi imene kudali njala ya dziko lonse mulungu ataona timpititsa kuti eliya kuti akakhale akapulumukire adampititsa kwa mnendo osampititsa pakati pa nkhosa za isiraeli chifukwa ndi anthu amene safuna zauzimu zitaoneka zitheka m'maso mwawo ayi ayi ndiye mpaka nachitubwereza yesu akuti aa nthawi ya naamani mesa ku yuda kudali mbirimbiri akhate opanda olo mmodzi yemwe adapemphereredwa nkuchiritsidwa mpaka na naamani ochoka uko dzangotenga machiritso kumapita bwinobwino zake nkuyenda ndi pamene anthu aja adati ife tapsa mtima chifukwa chomatiuza kuti mawu awa akwaniritsidwa lero namugwira yesu kuti athane naye amuphe masomphenya ndi maloto wake zisaoneke inu simudawerenga kale m'baibulo kuti mu chapter 37 yosefe akulota maloto chidalandiridwa ndi abale wake ndipo nthawi imene amakamugwira kutchire kodyetsa nkhosa kumene ankaba nkhosa za makolo awo ndi muja akuti kamaloto uja akudza apoyo uganizanji kuti iwe nkutiposa ife mgwireni mponyeni mdzenje tithane ndi maloto ake koma ndimafuna ndikuwuzeni kuti amene mukhoza kusunga maloto, amene muli ndi masomphenya. China chimene Mulungu muzimuuza nkuti, monga mudasunga Yosefe ndi kumteteza kwa iwo amene amafuna kupha maloto ake, sungani moyo wanga. Ena ndi ana anu amene amafuna kudzathetsa umphawi wa khomo lanu. Ndipo anyamata ndi atsikana amene muli muno, amene maso anu ali kuona, umphawi wa nyumba yanu yehova wasungisa m'manja mwanu deliverance ya banja lanu yesu akuti ndifuna kutulutsa am'ndende a umphawi aone ufulu wawo maloto amenewo ngati mmene mulili inu mukuyima ngati mnyamata kuyima ngati mtsikana ndi kulimba kunena sindidzachedwa ndi zinthu zina nyumba yathu ndayiona mmene azunzikira bambo anga mmene azunzikira mayi anga ndilimbika mpakana ndidzakhale deliverance ya nyumba yathu mulungu monga mudasunga yosefe chifukwa cha maloto ake sungani maloto anga munditeteze kwa iwo afuna kundiwononga ndi akabwera munthu wa bambo kudzakufunsani chibwezi muli fomu 2 mumadziwa kuti afuna andiphere chiyani maloto akabwera munthu wa bambo kufuna akukwatireni pa fomu folo mumadziwa kuti afuna akuphereni maloto chifukwa kukwatira munthu sakwatira pa fomu folo ayi pofunika apite kaye ku yunivesite adzakhale nesi kenaka tsono adzatiuze kuno kuti alufuna kukwatira zabwinobwino so okupherani maloto anu ali chikhalire ndipo mulungu ndi wokonzeka kusunga munthu amene wanthu afuna kumphera maloto ake ndi chifukwa chake akuti pomwepo pakumkankhira ku chiphompho ati mpakana athane naye anthu kutuluka ati mtchalichi chipembedzo chisadathe yesu ali kutsogoloko chokha adangonena kuti mawu awa lero akwaniritsidwa mmakutu mwanu pano ziyamba kuchitika nthawi yomweyo adayimirira anthu chalichi chonse ali tayamba tayimitsa chalichi tiyeni tithane kaye ndi uyu mpakana adamugwira kumuchita dragi mpakana kunja kwa chalichi ndi kusakasaka kumene kuli chiphompho kuti akamponye kumeneko. Inu tangoganizani chigulu ngati tili muno kulimbana ndi munthu mmodzi kuti timkankhire ku chiphompho kumwamba kudayimirira kunena ayi adasunga masomphenya achigulu ameni eh enanu timuli ndi masomphenya kapena maloto achigulu kumbuyo kwanuko kuli chigulu mm, kuli amayi anu okalamba kumbuyo kwanuko kuli ana masiye kumbuyo kwanuko Ndiye mukapita ku ma workshop ku Mangochi mmenemu muganize musadayambe kuhagana ndi azimayi achigololo. Mwayamba mwaganiza za mayi anu, mwayamba mwaganiza za bambo anu, mwayamba mwaganiza za anamasiye, mwayamba mwaganiza za chigulu chimene chili kumbuyo kwanu musadavomere mwamuna chisawawa. Ndi pamene Mulungu adayimirira kunena sitingalole kuti inu mukwanitse izi. Baibulo limati Yesu adangochoka pakati pawo. Ine ndimaona ngati kuti Chimene chidachitika nchoti anthu aja mu kanthawi pang'ono adangoyima m'njira osadziwa chochita. Yesu nkungodutsa. Ra mukuchepa simungawononge munthu amene adasunga maloto. Ameni. Eh. Osakhala munthu opanda chimene mudalota. So ti- tikungoyamba kumene we are launching this theme ndipo mkati mwa njiramu mukhala mukuoneka zinthu monga ndinanenanso tsiku la pamande Apapa ndiye kuti tikungoyiyamba nkhaniyi chifukwa mmene akuyankhulira Yesu kunena mzimu wa Ambuye ali pa ine, nkhani iyi siyoyamba ndi yakalekale ku Yesaya 61. Ndipo uwu ndi udindo umene mpingo udayenera ukhale nawo kale, kukhala ndi mzimu wamphamvu wakuchitira zinthu, wosati pokhapo m'nyumba mwanu mupezeke munthu okhala ndi mzimu wamphamvu ngati Samisoni. ameni iyi sinkhani yongomusiyira yesu kuti ayi awa masomphenya a ambuye yesu sizikukhudza ku nyumba kwathu ayi nyumba mwanu muoneke mwana wa mkazi mzimu wa yehova umugwere m'baibulo muli nkhani ina kuchipangano chatsopano akuti ndipo ife paulo tabene ndipo ife pakufika ku nyumba ya m'baleyo onani ana ake atatu atsikana okhaokha akuti adanenera ha! M'nyumba mudapezeka ma prophetess, ana amzawo opemphera. Akuti anyama, atsikanawo akuti adanenera kunenera za utumiki wa Paulo ndi anzakewo. Nyumba yonyadiritsa, nyumba yokhumbirika imene Mzimu wa Mulungu adagwa m'nyumbamo mpakana ana akazi atatu. Ife mukudziwa nyengo zimene tikukhala, tikakhala ndi ana akazi atatu ndiye kuti onsewo opanda uyo ali ndi diresi, onse mabuluku okhaokha. Koma uyu adali ndi ana akazi atatu, akuti, ndipo ife pakufika nyumba ya m'baleyo, onani, ana ake akazi adanenera za utumiki wathu. Ha! Chisomo ngati ichi chitagwera nyumba yanga, chisomo ngati ichi chitagwera nyumba yanu, kuti Mzimu wa Mulungu agwe panyumba panu. tsono kamwana kanu kakazi nkumgwera mzimu wa mulungu ndikusunga moyo ndikunena ndidzasunga mopirira mpakana mayi wanga adzaoneza bwino ameni aa nesa ndi mmene timamveramo kodi agogo wena tapita wina ndinayimirira kutsogolo akuti mari nkuseno nzanga ndinali ku ingilande Kuti, "Ah, ah, agogo ku ingilande mnakatani mufiti yani alo mwana amakhala ku ingilande ndiye anandiitana kuti mudzangocheza miyezi itatu ah? ah. sikuti tizigundika nkumeta mbali mpaka na mayi wanu adzapita ku england kukhalira busy mpaka na project kukhala yometa mbali zinthu zosachita wanthuzo kungotsata yometa mbali basi zinthu zosauchita wanthu moyo unowo uli ndi ma options pali zambiri zoti tikadachita basi wokangogundika ndi project yominula basi mpaka na kuminula kusanduka project koma ma option ngati amenewo asisi amayi wanu sadzanena kuti ndinapita kukacheza zaka zitatu osatheka ayi nzomwezi zomati munthu ali ndi wana naini koma akadali pa ganyu pa chigayo kumapetetsa mpaka na lero wana naini kumapetetsa munthu pa chigayo koma wana naini anyamata ovala ndolo kudabwa ndolo idatani pa khutu la mwana wa mwamuna idatani ndo imakatani pa khutu la mwana wa mwamuna ndolo imakata ndiye kuti machitidwe awa awa bambo wanu adzagwira mtengo wanji ndi uja timaona azibambo mtaunimu lachisanu agwira ndodo kukapempha mmasitolo ya amwenye kuwafunsa azibambo amene aja mukawafunsa akakuuzani ine ndili ndi wana 11 wose vimbalangondo ndifakeni ndimati teni tizibwera paguwapa kumadzalira apa kuti yehova atichitire chifundo satana asatibere wana satana asatibere zinthu zathu wana wathu asunge maloto ngati yosefe musayiwale kuti tikuyankhula apayi ndi mwana woyamba wa mulungu the first born of god yesu akuti mzimu wa ambuye ali pa ine anandidzoza kundidzoza ine, kumaona kudzozedwa, munthu, ndipo akuti, The voice of being sent, ili pomwepa, Yesu kumaona kuti adandituma. That element ya kumamva iweyo, kumamva ngati mwana wa munthu, kuti am sent, adanditumira nyumba yathuyi, kumamva kumamva tikuyambira ndi uyankhulamo achimwene mupita ku sukulumu kumamva kuti i I am the sent one wotumidwa ndipo mulungu adayambira kunditumira nyumba yathuyi kuti nyumba iyi zake zidzasinthe ameni eyi kumamva kuti inuyo ngotumidwa musayiwale yesu ndi mwana wa mulungu the very first born of god kumadziwa chimene ali akuti ndipo adandituma kumadziwa kuti ndidatumidwa nkhope ya mwana otumidwa ndi mwana uja kuti sitingazunzike sitingasauke naye olo kumpatsa sopo mmodzi amanyamuka kumapita ku sukulu ngotumidwa chifukwa akudikira kuti zidzatheke zimene adatumidwazo basi sopo wina timakamtumizira ali komwe ku sukuluko phe kumakhala ndi anthu otumidwa awawo ndi anthu amene akudziwa kuti ndidatumidwa ndipo ine mmati inu amene muli ndi ana 5 inu inu amene muli ndi ana atatu 4 awiri onsewo nku- aliyense nkumati ndidatumidwa

Yesu akuti, Ndipo Ine ndi woti ndilalikire uthenga wabwino. Kulalikira uthenga wabwino sikubwera pa gome pokha pano dzalalikira. Ayi. Mawu iye anatera apa njongo ndifuna anthu amudzi mwathu pa khisimisi ndizidzapita ndikumakadyetsa. Nditanyamulira thiraki ya chimanga kukagawira anthu amudzi mwathu. Ameni. Nkuigawa thiraki ya chimanga chisawawa popanda kulimbika, popanda kupirira. popanda ku- kudzuka mmawa popanda kuyesetsa sungayipeze thiraki ya chimanga osatheka for there is nothing like miracle money that is not true so yesu ali kuyankhula kuti zitifikire ifenso mulole kuti ndisatenge mawu onse amene yesu adayankhula pa vesi 18 chifukwa liwu lilonse palokha ndi bomba kale lokhudza moyo wanu ndi moyo wanga chifukwa pali zambiri kuchita recover sight ya wanthu osaona so tikabweranso masiku amene akubwerawa tikhala tikupitirira chifukwa tangoloncha kumene mutuwu tikhala tikupitirira kuyankhula zimenezi kuti inu inu ndi ine tiyambe kumayankhula mawu achisomo mawu achisomo pa- ndipo ine pamene ndapempherera nyumba yanu ndi wana mukapitirize kupempherera osatopa osati inu adandikanika palibe chingachitike nyumba mwathu muno ayi kumayankhulabe mawu achisomo kuyankhulira banja lathu kuyankhulira wana wathu kuyankhulira adzukulu kuyankhulira akazi wanu kuyankhulira amuna wanu kumayizungulira nyumba ija kuyankhulira zabwino M- mpakana nonse kusanduka wotumidwa pakhomopo kuja kuti pa khisimusi paja nonse nonse wa kudabwa khisimusi uno nyumba iyi yapita kuti njotseka ali first born wapita ku dowa kukadyetsa amasiye second born ali second born wapita ku chikwawa kukayendera okalamba Amayi wawo, ala amayi wawo ali ku Mchinji panopa, alukaveka mabulangeti anthu osauka. Ah, nanga abambo, ala abambotu apita ku Nkhotakota, alukadyetsa wanthu anjala. ku- Nyumba yonse iyi, pa Khisimisi, eh, eh, nyumba iyi idatomedwa iyi. Ah? Kumuona Khisimisi uja ndi uli chimtibu basi bwa bwa bwa bwa bwa bwa panyuwere bwa bwa bwa dzuwa tswi kuti izi zipindulira ndani izi mulungu